oke ite ada adị be mmadụ ndị afụ gwọrọ ọgwụ ego bụ na ọfịa ka a na-edebe ya n'ajọ ọfịa ọ da adị be mmadụ oke ite nọdụ be gị mmadụ ama nọdụ ya makwa ebe oke ite makwa force e melụ e melụ e melụ invoke invokulu force force a nọdụ be gị mmadụ agba ọsọ nwa ya ga na-alarụ ụla na dị ụlọ nwere ga na-alarụ ụla na dị ụlọ so onye ọbụla gwa gị na o debe ị batago afụ 1000 pot a sị gị na ndị mmadụ ndị nya lụrụ ọrụ ndị nya lụrụ nka nya kele onye nka nka nya kele asị wayo ka ọ na-egwu spirit anọrọ di ya spirit na dị oge ebi di ya na biya spirit na dị ọma mbibi ya ọgwụ bụ ọgwụ bụ n'ajọ ọfịa ka iyi ejeje gbata na-eje edebalị gị ya na ụfọdụ bụ na burial ground ka a na-eje edebalị fanya ị na-eji mbọsị ọbụla eche ilekwa ị ga-aba aja elekwanye ife ihe egbuli ije ebe aja egbuoli anya ọkpata ike ka ọ nwee ebe ọ be ka ọ dapụta na n'obodo bịa gbuwe ndị mmadụ oruru a na-agwa gị ebe anụnwa bụ na nwatakịrị ada ebe akwa n'ebe oruru dị na nwata bee akwa o were nwata a ọ nya ka ya adọba n'ụlọ oru a ka ya adọba n'ụlọ so nwa dibịa ọbụla na-agwa gị na o debere ọgwụ debesị ya nke a na-agwọ nke a na-agwọ nke a bụ wayo ka ọ na-egwu so many of them bụ wayo na a sị na ndị mekanik emego amaazị ndị bụ ndị ala so in that very um, uh, aspect of nyanwụ iregulate ndị nwa na-agwọ ọgwụ maọbụ nke nwa asị m na ndị be anyị ada agwọ ọgwụ mgbe gboo gekwa ntị maka afụrụ m ụfọdụ ife ebe a na ọ na-agbakasị m arụ nwaanyị o ji kwuo ebe a mmiri a na-akọ elika ụfọdụ sị na mụ mere gọvanọ ji wee kwuo nya bụ ife o kwuru yes ọ bụ na mụ mere gọvanọ daalụri nne ma ọ bụ na mụ mere iji wee kwuo nya ife mbụ bụ what it means is that na people like Ak- Akwa na ndị otu ha na ha ncha niile wụ fake ma Eke Hit ha ncha niile wụ fake fake fake fakest ịghọtago ma JCN ha ncha wụ fake ịghọtara because come to think of it ndị niile Akwa na-agwọrọ ọgwụ mmadụ ole ka enwe ego how can you be richer than ndị na-agwọrọ ọgwụ ndị a na-abịa ekele how can you be richer than them Can you tell me one person ọ gwọrọ this so called ọgwụ ego because ọgwụ ego sị hapụ na a na-akpọ ya oke ite ọ na a na-akpọ ya ohuhu ọ ibobo ife niile a wụ ọgwụ ego ka ọ wụ maka ọgwụ niile a wụ ọgwụ a na-agwọ ka e wee nwee ego ịghọtago so ndị niile ahụ a na-agwọrọ ọgwụ a mmadụ ole ka Akwa Ọkụkọ wee nwee ego jụọ onwe gị ajụjụ a i wee fụ na ife a na-eme ife a wụ game of luck fake ka ha ncha niile wụ

so for the sake of that I will give him some credit n'ebe a hapụzie maka ndị mechiri ọnụ na-agha aghụghọ all in the name of ime omenala a na-etipịasị ụmụ okorobịa be anyị wuru ha na-akpala ego the highest ọgwụ ego and the highest oke ite a na-agwọ n'ụwa a wụ nke Akwa ji ndị ụmụazị be anyị wee gwọ nya wụ nke wepụta ka naricha n'ala ego nke ndị dibịa arụrụana nọ na isi anyị ji ụmụ okorobịa be anyị wee gwọkọrọ because i were mmadụ gwọ ọgwụ ego ọ dụ useless e useless chana a lot of them mana fa marọ ha na-akwụgharịzi wụrụ okpukuru mmadụ nkịtị na-akpagharị ebe niile eh? mmadụ one n'ime ndị a akwa na ndị nwa dibịa na-agwọrọ ọgwụ na-abịa buru G-Guard buru ụdị moto ha na-agba buru GLE onye pụta onye go ES 350 a na-ele ego one ma onye go GLK ọ bịa tụọ mma mma na nke onye na-agba G-Guard wuru security na-aga nwee hotel mmadụ one n'ime ha nwee hotel ka o je na anara mepee hotel ha afụ na ndị pastor je na-agbape unu je na-agbape hotel mmadụ one n'ime fa were ile gụọ eze gị ọnụ because ọ họ na ị maha eziokwu mmiri enwe iro expose we ha keep exposing them keep exposing them hapụzie nde wụ okenye arụrụ ana hapụzie nde wụ okenye arụrụ ana ha nọrọ all in the name of ụka omenala ka alụ na-eme before your own nose agbacha ọsọ agụọ mile agbacha ọsọ agụọ mile alụ people like akwa ọkụkọ na ndị otu ha onyeze jesus ha jcn ha akwụna alatugo ha alụ ha mee n'ala igbo ọ ya e take years e ji wee kpocha ị ghọtago bịakwa ka ị kọwa ọnụ bịakwa ka ị kọwa ọnụ o nwere ike ya ma kịta mana emecha ata ihe emecha mara emecha ata ihe emecha mara the highest ọgwụ ego a gwọrọ n'ụwa bụ nke ndị a ji ụmụ okorobịa anyị wee gwọkọrọ wee bukọrọ ego nwee ego